ndewonụ ụmụ Igbo niile ndewonụ aha m bụ maazị CMS onye nta akụkọ maazị otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara Igbo CNN anyị nọ very deep inside the forest na-ewetara unu akụkọ nke taa ngwa geezie ntị ma n'onye isiokwu anyị onye isi ndị uwe ojii emela ndị SARS mmiri chukwu kụọ ha aka n'isi ma mee ha confirmation ka ha bụrụzie SWAT eh, ah. nke pụtara SARS wetara aka tara akpụ n'olu Igbo ifuru nwere ike ifuru nwere ike ndị anụ ọcha meriri anyị eri echere egwu ndị ala Ee, nke a bụ isi isi isi isi dị palaf ma- ma- ma kpọọ chizi Ọka gwụrụ, ike- ọka gwọ fiva awa ike gwụrụ ọka gwọ fiva awa ọ dị egwu Ee, mm. mana ka ọ dị ugbu a ekwensu ewepụtago onwe ya ịkpọ SWAT ọkụ maka na anyị achọpụtago na ndị uwe ojii a chọrọ ime mmadụ the more you look the less you see my people kọba ihe ị na-akọ di anyị maka na SWAT bụ SARS bụ ọtọ ya efe krismas ngwa werezie na anya ụnụ hụrụ ihe dị iche SWAT ndị ọcha na nke ndị obodo a Oh my God. ọma ife njere ike gwụrụ ọma ife njere n'elu ife ị makwa na ife dị iche ka m kwuo karịrị akarị ọ dị egwu na-agụ na-agụ n'otu aka ahụ ihe anyị na-anụ n'aka ndị nta akụkọ anyị so wee gaa ngagharị iwe bụ na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche bịara ngagharị iwe a nke ndị bekee kpọrọ protest bụ na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche bịara ngagharị iwe a nke ndị a gụnyere nke mbụ ndị bịara inwe ọtụtụ celebrity dị iche iche na ngagharị iwe a na-agụva agụ ndị bịara ịchọ nwaanyị ha ga-apịa aka n'ala na ah! ngagharị iwe a hmm. ọ dị egwu oh.

na-edekwa nke nwa biko ka gọọmenti katarụ ede anya edere anyị ọkwa ị fụrụ oche ntụ uke mmechi faya ede oche ntụ uke ndị a na-awa enye ha ego moto ha nwụọ n'ụzọ ah! si mechijela ya si mechela ya kpamkpam anya anya a gaa ngagharị iwe nke very soon nke ahụ ka na-eri muri na-arụ nke a ka anyị etinye anya ọfụma ọfụma maka na eh? Nkechinyere ebe ọbụna ị nọ 6000 ahụ sendịra gị were chi Lagos chọọ m bịa Aba riwe ịya ịya nwụrụ ụzọ Nzie n'ụzọ. ịya nwụrụ ụzọ ahụ ị nọ anyị akụkọ ngagharị iwe nke ahụ maka na nke ahụ nke ahụ nke ahụ ka nke ka njọ oke ịma beelụ beelụ si mechie ya si kpamkpam mechie kpamkpam end ahụ nke ahụ gbam ọ dị otu Anyị- watch anyị apụtago ọ dị otu ya Anyị mechaa apụtago. akụkọ anyị apụta dịka a na-emechi ya na-achọ ịgwa ụmụ Igbo bụ na ndị niile a na-eme prot ndị a na-aga ngagharị iwe were ezigbo obi gaa ya ejezila ebe ahụ ije pịa aka ọ dịghị mma gbọ adị nwaanyị ọbụla so je protest nwaanyị anyị anụ gwa otu a ka ọ dị